Moni, ndine Jack. Nde lero tikubwereranso m'dziko loti silachilendo kwa ife chifukwa timapitapitako. Nkhani ya lero ikutitengera ku USA mu mzinda wa Cleveland. Ndiye tisanayambe, tengani chakumwa, tiyeni ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Aisha Fraser ndipo mu chaka cha 2018 anali ndi zaka 45. Aisha anabadwa yekha kwawo, anali ndi makolo ake oti okondeka. Anali mwana basi ati ofatsa koma ochezanso kwambiri, ocheza anthu aja oti ukacheza nawo otakasuka komanso ofatsa at the same time. ngati zikuchita make sense koma anali ndi personality yabwino wa umunthu oupeza odekha basi nde amagwirizana ndi anthu ambiri anthu amankonda anaphunzira bwinobwino nde atapita ku university iyeyo amaphunzira kuti adzakhale mphunzitsi za education ali ku university ko anakumana ndi mamuna uyu dzina lake lance mason lance amapanga law anthu olimbikira kwambiri ndi anayamba chibwezi ali pa chibwezi paja aisha anachita notice kunena kuti Lance nthawi zina amapanga za nkhaza nkhaza zosakhala bwino iyo amapanga nkhazazo kwa iyeyo komanso zofuna umampanga control akamuuza kuti apange chinthu ndi kuti apange akapanda kupanga chomwe amuuzacho ayambana zazoti ma behaviors osakhala bwino ena ake Koma Aisha amamukonda mpaka anamuuza kuti "Ah, ineyo ndimafuna utasintha khalidwe lako ndimakukonda koma khalidwe lako pena limandikhumudwitsa umangokwiya zilizonse basi zongovuta basi kumuvutisa mpakana chibwenzicho chimapitirirabe amamudandaula koma chibwenzi chimapitirira kenako Lance anamufunsira Aisha ukwati Aisha uja anamuuza kuti "Ah, ineyo ndisanavomere Sikuti sindikufuna, ndikufuna ukwatiwo koma ndimafuna utati upite ku counseling, therapy yoti yochita control anger chifukwa choti zokwiya zakezo amati mwina ukakambiraneko ndi munthu woti ndi professional, counselor akuthandize tisanapange ukwati. Koma Lance anakana kuti, Sindikufuna, tiyeni tingopanga ukwati. Ndiye poti ukwati, anafunitsitsa ukwati, anatani, anapita anakapanga ukwati. Apanga ukwati, anapezeka kuti Aisha anayamba ntchito yake ya uphunzitsi pamene Lance uja za law zija zinapita patali kwambiri. Anabereka ana awiri atsikana. Law ija mpakana anapezeka kuti anasankhidwa kukhala judge. Lance uja judge woti anthu amamulemekeza kwambiri eti. And nthawi imeneyoyo kudera lomwe amakhalako anali yekha judge wachikuda kusonyeza kuti anali munthu oti amalimbikira anali wanzeru kuti afike position imene analiyo analimbikira opasidwa ulemu pamene aisha ku sukulu anali mphunzitsi wokondedwa amankonda ana a sukulu aziphunzitsi anzake anali otchuka kwambiri kuti banja lochita bwino komanso aisha ayi amangokondedwa ndi aliyense nde zinapezeka kuti khalidwe lomenya lija zinapezeka kuti khalidwe la nkhanza lija linayambano kuonjeza kwambiri Lance uja china chilichonse samaloledwa olo kumutsutsa akanena chinthu ndoti aisha apange akapanda ayambana ndi kuyambana kuja kunapitirano zinafikano kuyamba kummenya kenako mnyumba munayamba kupezeka mifuti akangotsutsa china chilichonse amafika pomamulozesa mfuti pena mpaka mumakhala ndi magrenade kuti munthu magrenade akuwatenga kuti oopsezera mkazi wake mnyumba ndi amakadandaulira mayi ake Aisha uja. Ngakhale wadandaula ine sindikudziwa kakhalidwe kanga sikali bwino, mwamunayo andichita nkhanza. Mwamunayo andichita nkhanza, amampanga control china chilichonse azipanga chomwe Lance akumuuza kuti apange. Koma atafufuza kuntchito kwakenso Lance kumene anali jajiko khalidwe lake linali lomwelo anali munthu wovuta wonena kuti samagwirizana ndi anthu kwenikweni anthu samamkonda anali ndi kamoyo kena kake kachabe koma nanga si anali bwana kwambiri anali jaji nde anthu amamumvera anyway nde amafuna kamzimu kamene koko mkazi wakenso azikhalanso moyo omwewo nde mkazi wakeyo aisha amangona ngati kuti "Ih, kapena mwina siku lina zidzasintha ayi tapitani ku therapy ayi chani akatero mawa awamenya nkuja awatani basi nkhanza zomwe zija kuti Koma nkhazazo anayamba kuziona asanakwatirane naye mpaka kuchita decide kuti ya ndingokwatirana naye mwina adzasintha koma zinthu nkuyipiratu mpakana anatopa nazo kuti ya simunthu ine sindingamakhale chonchi nde tsiku lina mu 2014 anali mgalimoto Aisha ndi mamuna wakeyo Lance ana awo awiri atsikana anali kumbuyo nde Aisha ananena kuti ah, ineyo ndakhala ndikuganiza ndikuona ngati kuti kuli bwino anthu fe titani tilekane banjali mmutu mwangamu Tsiku lililonse ndimaganiza kuti I think chinthu choyenereka nchoti inu ndi ine tichite divorce. Sindikuona tsogolo, imakhal sindine wosangalala m'banjamu. Atalankhula choncho, ali pakati pa msewu, Lance anapsa mtima ndikuyamba kummenya Aisha uja. Nde anamugwira mutu ndikumamumenyesa pa dashboard kutsogolo kuja, nkumuluma, kumuzula tsitsi. Kenako anatsekula chitseko ndikumukankhira panja pakati pa msewu. Mwayi kuti galimoto ina imabwera koma inatani inamuona msanga nkuyima. Lance uja kutseka chitseko kumapita. Aisha, Galimoto inayima ija inamutenga. Atamuona mmene anavulalira, mmene anamumenyesera nkhope Anaimba foni ku polisi Aisha uja chifukwa choti amaopa kuti ey! ana awa, wandimenya chonchi nkuwatenga ana, ana awa ziathera bwanji? Anaitana apolisi kuti akawatenge anawo koma anathamanga naye kuchipatala. Anapeza kuti anamuthyola mafupa 7 a nkhopeyi, anamuphwasula nkhopeyi mpakana amayenera kupanga reconstructive surgery kuti nkhope yake ibwerere, kuyesera kuti ayikonze ibwerere mmene inalili.

anampeza olakwa, khoti linampanga fine 150,000 dollars, chipepeso kwa mkazi wakeyo, komanso mkazi wakeyo anapanga file divorce nthawi yomweyo. Anapanga file divorce nkupemphanso protective, protection order chifukwa choti amaona kuti mmene wandipangiramu, wandivulaza kale koma mwina akhoza kundipwetekano kwambiri nde khoti linampatsa kuti okay tikupatsa protective order, munthuyu sudzayandikana nayenso. Inali yoti lamulo lonena kuti Lance sakuyenera kukhala pafupi naye. mu njira ina iliyonse ndipo Lance anapitisidwa ku ndende anamchitira sentence kuti akakhale 2 years ndi anapita ku ndende kuja, divorce inatheka uyu kumapitiriza moyo wake amakhala ndi ana aja koma Lance sanasiye kutani kumalemba makalata makalata ake amakhala opepesa amati ne mundikhululukire ndalakwa kwambiri Ena amamulembera mkazi wake, amalembera ana ake kuti ndalakwa, ndimayenera kukutani, kukutetezani, koma ine nkukakhala munthu amene ndikutani, ndikupanga zoyipa, mundikhululukire, give me another chance, makalata ambirimbiri, nkumalembanso kwa majaji makalata kuti taonani mmene ndikupepesera kwa mkazi wanga, ndine munthu osinthika, mpakana majaji nkuyamba kukhulupiriradi. Ndi Aisha yemwe ananena kuti ah, nayenso nkulemba kalata ku khoti Aisha uja kunena kuti mumukhululukire. ine sindifuna kuti amangidwe akhale mprison iyayi mutuluseni sindifuna kuti andiyandikire protective order ikhalepobe koma asakhale mundende musiyeni kuti adzi- adzi- akhale bambo kwa ana ake chani kupempha kunena kuti achitidwe padoni mpakana khoti nalo linavomereza kuti ah munthuyudi ndi osinthika ndi mmene akulembera zabwino zo- zoti ali ndi chisoni ndi zomwe anachita khoti linapezeka kuti linalamula kuti atuluke after 9 anakhala mprison miyezi 9 malo mwa zaka ziwiri ndi anatuluka atatuluka ameya anangofikira kumpasa ntchito kukhala city administrator ntchito yapamwamba kwambiri yonero nthawi zambiri munthu ukangopita ku prison ukatuluka umavutika kupeza ntchito yomwe koma iye anachita mwayi anafikira kumpasaso ntchito yabwino osati ya ujaji koma ati city administrator koma samaloledwa kuyandikana naye Aisha anamuuza anawo ukhoza kumakumana nawo koma kukumana nawo kwake anawo adzikakumana anasankha ndi Aisha kuti "Ah, ndimagwirizana ndi sister wake mamunayo nde ana tizikakumana- tizikasinthanirana kunyumba kwa sister wake kuti Aisha azipita kunyumba kwa sister wake wa Lance kukasiya ana kenako achoka. Lance anyamuka apita kunyumba kwa sister wake kukatenga ana choncho kenako tsiku lokatula akasiyenso kwa sister wake uja nkuchoka kenako Aisha apita akatenga ana aja iwo sakuyenera kukumana naye nde amakhala choncho ndithu. Aisha anapeza kuti anapeza mamuna wina Mwamuna ati wabwino kwambiri anali doctor. Nanga si ndi mmene analinso Aisha zinali zonena kuti anali munthu kuti akuti wabwino wosangalatsa sizinamtengere nthawi. Doctor uja ananena kuti akufuna kumukwatira straight away samafuna zachibwana. Ndi Aishanso anavomera. Anthu amati akupanga chani? Anali akupanga mapulani kuti apange ukwati. Zoti ii moyo wa Aisha basi wayenda. Aisha atavomereza kuti ah banja lija linatha zinatha. Ana timasinthana chonchi. Apa ndikupanga mapulani a ukwati tsiku lina mu november 2018 aisha ananyamuka kuti akasiye ana ku nyumba kwa mlamu wake wakale sista wake wa lance anapita kumene kuja anafika anatuluka mgalimoto kuwatenga ana kufika pakhomo kugogoda anangodabwa kutsegula pakhomo ndi lance ali ndi mpeni m'manja nkungofikira kuyamba kumbaya ndi mpeni ana ake ali pomwe anambaya ka 57 sista wake wa lance uja amamva kunena kuti munthu akufuwula nde anayimba foni ku polisi nthawi yomweyo apolisi anabwera a lance aja kumayesera kuti athawe anakwera galimoto kuti athawe koma galimoto ya polisi inamutchingira anawomba galimoto ija kutuluka mgalimoto ndikuyamba kuthawira m'nyumba apolisi kumuthamangitsa mpaka anamugwira

He's bleeding out. Let's go. No, he's not bleeding out. You need to be operational? Okay, have a seat right here. Anapita ku court. Anazengedwa milandu. Inali nkhani yoti inamvetsa chisoni kwambiri, nkhani ya domestic violence komanso mphunzitsi wokondedwa otchuka ngati ameneyo komanso jaji wachikuda wonena kuti anapambana mu dziko lomwe anthu okuda sapambana kwenikweni kufika pa point yomwe anapambanira iyeyo ndikuwapeza kuti waononga chilichonse ampatsa second chance ndikunyamuka kukamupha mkazi wake ponena kuti patha dzaka anthu amaona ngati basi zinatha koma chinali chili mu mtima mu nthawi yonseyi anali akuwerengera kuti uyuyu nzathana naye ku khoti anampanga sentence to life in prison ndi possibility yoti akhoza kuzapita pa parole kuti mwina ngati adzakhale ndi good behavior after 30 years pa nthawi yomwe amamumangayo mu 2018 lance anali ali ndi zaka 52 imeneyo ndiye nkhani ya aisha fraser mzimayi wabwino watsogolo labwino zonse zabwino ambiri amapanga miscalculate munthu akangokuonetsa khalidwe lake kuyipa mtima kwake zimakhala kuti ndi mmene alili amati what you see is what you get chomati adzasintha sizi- sizichitika adzasintha sadzasintha ngati akuonetsa nkhanza simunakwatirane ndi komwe zimangoyipa zimangoyipa and nthawi zina kuli bwino kuthawa mukadali pa chibwezi kusiyana nkuti mwalowa m'nyumba imeneyo ndi nkhani ya aisha fraser zikomo kwambiri